Ok, aw folen don le 8 août 2026 le 8 août 2026 ŋana n bɛna dɔnnibaga dɔ kɔnfirime bi n bɛna dɔnnibagaba dɔ kɔnfirime bi dɔnnibaga min ne yɛrɛ sɔnna a ka dalu ye wa ne yɛrɛ sɔnna a ka dɔnni ye dɔnnibaga in a sigilen bɛ sɛnɛgali jamana de kan o kama ne b'a fɔ mɔgɔ caman ye dɔnni yɛrɛ kana kɛ tiɲɛ ye mɛ i tɛ se ka don karamɔgɔ saba karamɔgɔ naani kan k'i taara garisɛgɛ baara kɛ togotogo kelen kɔni bɛ yen ka laɲini bɛ sabati mɛ ka don karamɔgɔ fila karamɔgɔ saba karamɔgɔ naani kan ka taa garisɛgɛ baara kɛ o si ma jaabi e bolo ŋana ko dɔ bɛ i yɛrɛ ka sira kan o ɲini i k'o dɔn o ka fisa i ka t'i ka wari di karamɔgɔ sigilen ma ŋana dɔnni kana kɛ tiɲɛ sababu baara i tɛ se ka don karamɔgɔ saba karamɔgɔ naani kan k'i ma nɔ ye dɔ t'a la k'i ka laɲini ma sabati ŋana n'o kɛra c'est que fɛn dɔ b'i ka sira kan n'o ma ɲini k'a dɔn i sen bɔ a la karamɔgɔkɛ in dalu jumɛn de bɛ a bolo dalu min b'a bolo a b'a kɛ mɔgɔ ye i bɛ marise de sɔrɔ i bɛ marise yɛrɛ yɛrɛ de sɔrɔ a ko ale ka bazi ye nin dɔrɔn de dɔnni kɔnɔ san bi saba ani kɔ ale ka bazi ye nin de mɛ mɔgɔ fila ta bɛ u bɛ ka kɔnɔnafili se ale ma a ko dunbiya i bɛ tamasere dɔn maa sɔnna maa ma sɔn i bɛ tamasere dɔn a ko dunbiya n ka ko jate minɛ ka d'a kan juguya ka ca an bɛ don min komi bi n bɛ dugu min na ala ye se di yan k'a sababu kɛ n bɛ maa minnu dɛmɛ n'u ka musajabiw bɛ kɛ n'u bɛna hɛrɛw kɛ n ye dunbiya a bɛ se ka kɛ juguya bɛ ka don n ka ko la a y'a ka saga wari ci ne ma ne y'a ka tamasere filɛli kɛ an'a ka sɛ wari n y'a ye foyi t'a ka sira kan a ka sira jɛlen don a ko mun na dunbiya san bi saba ni kɔ n bɛ baara min na nin mɔgɔ fila ka baara kelen bɛ ka n kɔnɔna fili a ko dunbiya n bɛna dalu in kalifa i ma i yɛrɛ ka mɔgɔ ɲini k'a ko ye k'a lajɛ n ko porobilɛmu t'a la dalu in bɛ kɛ cogo min na a y'a kɛcogo fɔ n ye n ka mɔgɔ dɔ bɛ yen n y'o wele ale bɛ fɔtɛyi marokɛnw de feere ani tele ani firigo ani tabali ninnu o butigiba b'a bolo n ko karisa nin dalu in dira ne ma karamɔgɔ de don a bɛ dakari a ko i dalen b'a la n ko n t'a dɔn dɛ a ko n k'a kɛ k'a lajɛ ka d'a kan dalu in kɛlen don k'a kɔnɔna fili mɛ a b'a dalu kɛ a bɛ san bi saba ni dɔɔni bɔ bi o ko ne ma sinbo n'i ko k'an ka min kɛ an b'a kɛ an y'a kɛ o tigi ye o kɔfɛ o ye marise sɔrɔ si miliyɔn katirisan miliyɔn wɔɔrɔ ani waa bi seegin o y'o marise kɛ o ko ma simbo a nin fɛn in bɛ sɔn ka teliya dɛ n ko an ka makun fɔlɔ o kɔfɛ a ye marise wɛrɛ kɛ miliyɔn naani ani dɔɔni a ko ma simbo ko tiɲɛ bɛ nin na ka da kan n famana ka nin marise sugu kɛ n ko dakɔrɔ n tila ka mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ wele k'a ɲɛfɔ o ɲɛna o ko simbo n'i ko ne ka fɛn fɛn kɛ n b'a kɛ n ko bɔn an k'a kɛ fɛn in depansi min kan ka k'a la o fɛnɛ y'o ci ma an y'a kɛ an y'a lajɛ ŋana o fɛnɛ ka jaabi n y'o sɔrɔ n k'a ma n ko karamɔgɔkɛ foyi t'i ka dalu la a ko mɛ dunbiya mun na nin mɔgɔ fila ta mɛnna a jaabi ma sɔrɔ n ko nɔn i ka sira jɛlen don u tɔgɔ ja an k'u ka filɛli kɛ a ko dunbiya u diminen don n ko bɔn n'u diminen don i yɛrɛ k'a saga san a ye mɔgɔ fila in foto ci ne ma k'u ba tɔgɔ ci ne ma an y'u ka filɛli kɛ mɔgɔ kelen b'a la bilahi a tigi dabalilen de don dabali jugu de b'a ka sira kan ala deli tɛ se ka jaabi a bolo tanke dabali in bɛ yen dabali in kɛkun ye k'a nagasi k'a halaki de n k'a ma n ko karamɔgɔkɛ i bɛ nin wele ka nin yiri in ɲini a ka nin saraka in bɔ dabali de b'a kan a tɛ se ka jaabi sɔrɔ fɛn na n ko mɛ ni dabali in wulila a bɛ jaabi sɔrɔ a la n ko an y'a ka tamasere lajɛ a ka nin masaya so kɔnɔ a ka nin masaya so kɔnɔ dabali in sigilen bɛ yen ni dabali in b'a kɔnɔ e b'a fɛ a ka fɛn min masaya sɔrɔ n k'a t'a sɔrɔ u y'a kɛ filanan n ko a ma an y'o ka filɛli kɛ a y'o fɛnɛ ka saga wari an'o ka sɛ wari ci an y'o ka filɛli kɛ n ko karamɔgɔkɛ tanke nin dolo ma yɛlɛ e tɛ dɛ sɛnɛgali karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw tɛ se ka nin mago dilan n ko an ka nin ka dolo layɛlɛ o dolo bɛ layɛlɛ ni misi ani fɛn minnu ye a y'o ci sisan sisan sigilen de o de donna ka k'a ye 39 miliyɔn a y'o marise de kɛ miliyɔn bi saba ani miliyɔn kɔnɔntɔn ŋana dɔnnibagaw bɛ yen dɛ an ka musalaka dabila mɔgɔ caman bɛ yen u ka dɔnni ye tiɲɛ ye mɛ aw minnu bɛ wuli ka se dɔnnibagaw ma suvan aw yɛrɛ b'a dɔn an ni mɔgɔ dɔw kɛlɛla ubiyɛn juguya bɛ an ni mɔgɔ dɔw cɛ aw yɛrɛ b'a dɔn k'u tɛna aw to yen kɔmɛrisan caman bɛ nin degun kɔnɔ bi u b'a dɔn u sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen menasi b'u kan u sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen u bɛ k'u dabali mɔgɔ caman b'a dɔn hali sigida la dɔw bɛ k'u dabali n'o fɛn sugu b'i kan yann'i ka taa nasiw ta yann'i ka taa sɛbɛndenw ta yann'i ka taa dagaw ta filɛliw kɛ fɔlɔ sinɔn i b'i si kɛ e bolo ko i bɛ ka jigin de ko n'i donna karamɔgɔw kan k'i bɛna ɲɛ sɔrɔ ko la bilahi o bɛ kɛ sababu k'i tɔ jigin de paseke i bɛ taa fɛn fɛn ta o de bɛ dɔ fara i ka gɛlɛya kan i bɛ taa fɛn fɛn ta ta o bɛ dɔ fara i ka gɛlɛya kan a ye kow ɲɛɲini fɔlɔ a y'a ka filɛliw kɛ fɔlɔ a y'a ka jateminɛw kɛ fɔlɔ sinɔn dɔnnibaga kɔni mana kɛ cogo cogo mɔgɔ mɔgɔ ye san tan sɔrɔ dɔnni kɔnɔ cɛŋana a mana kɛ cogo cogo dalu fila dalu saba bɛ sɔrɔ o bolo min ye tiɲɛ ye mɛ manifiya yɛrɛ kɔnɔ bi bi in na hali sɛriwisiw la u bɛ ɲɔgɔn dabali sosiyetew kɔnɔ bi u bɛ ɲɔgɔn dabali n'o dabali sugu b'e kan e ko fo i ka don karamɔgɔ kan i ka kɛ fɛn ye o la k'e ka kɛ fɛn ye i tɔ bɛ jigin i tɔ bɛ nagasi de f'a ka ɲini k'a dɔn mun de b'i ka sira kan aw folen don